Ok an balima ministère foot kanubaw aw ni ɲa mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni waati in na an sera kɛnɛ wɛrɛ kan bi Tom Production n'a ka cɛdenw ka se an balima dɔ ma an bɛna ɲininka a ka présentant na ale tɛ maa dogolen ye mali eh, jeunesse kɔnɔ bi an bɛna ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na a k'o fɔ an ye an balimakɛ Somɔgɔw bɛ di i b'i tɔgɔ ni jamu f'an ye an filɛbaw bɛɛ lajɛlen ye ministère foot tɔgɔ la mɔgɔw bɛ ne wele tɔgɔ min dara n na Seyidu Bacili en fait denmisɛnninya la an bɛ wele ko Bac Kalaba Bac mais bon sisan tɔgɔ yɛlɛmana n ye bitigi dayɛlɛ k'an to n ka mouvement kɔnɔ artiste dɔ bɛ ko Darkɛ a nana bitigi la publicité la n tɔgɔ da ko Bacili Service Donc du coup bɛɛ bɛ n wele Bacili Service sisan nɔ. Mm. Ok ok.
Unhun. D'accord. Monsieur Bacili euh, an bɛ fɛ k'a dɔn i yɛrɛ ka baara ye mun de ye euh, jeunesse ka côté la i ka baara ye mun ye? Bon en fait euh, n ka baara mm-hmm. baara kelen tɛ diɲɛ na. Unhun. N'i wolola k'i cɛ ye dɔrɔn ko ko ko dabɔra. cɛsiri dabɔlen sira kelen tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye a bɛ n'a fɔ n'i cɛsiri sira dɔ fana fɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la a bɛ n'a fɔ denmisɛnninya kɔnɔna na n bɛ balon tan n bɛ balon tan n bɛ kɔmɛrisi kɛ deux choses en même temps donc n nana n to balon tan de kɔnɔna denmisɛnninya la an ka équipe tɔgɔ nana da n na carré kɔnɔ balontan senfɛ ko FC Bac Kalabankɔrɔ ni Kalabanka caman b'a dɔn mm, donc o kɔnɔna na an y'an to o balontan de la n bɛ kɔmɛrisi kɛ n bɛ balontan kɛ fait n ye club damadɔni kɛ tɛ n'a fɔ n bɛna n da don bɛɛ la donc o kɔnɔna la Nord kɛlɛ de nana wuli n tonton dɔ de tun bɛ ko Papa Ja u b'a wele Dalata Ja donc balontan de tun ka di ale fami na kosɛbɛ donc ale de tun jɔlen bɛ ni n ka ko caman ye balontan ko yɔrɔ fɛ donc euh, kalo o kalo a bɛ wari di yan n ka n yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n ka se ka taa balontan yɔrɔ la n bɛ taa club la o kɔnɔna na k'an to CSK la n tun bɛ gardien de kɛ j'étais très fort kalabankaw b'a kalama parce que hali généralement an ka coupe Salif Keyita ka coupe dɔ senfɛ yan sur les 5 penalty n ye 4 penalty minɛ mais an ka joueurw y'a bɛɛ jɛ donc a bɛɛ jɛli min kɛra n dimina n ko n bɛ k'a ta ka ɲi parce que gardien filɛ nin gardien bɛ se k'i si kɛ ka ballon bɛɛ minɛ bi kelen min bɛ don a la tɔgɔ bɛ tiɲɛ kosɛbɛ o de nana n bɔ gol la ka taa attaque la bon n bɛ attaque la en même temps n bɛ ballon tan na n bɛ n ka commerce la donc n ye n t'o la euh, bitigi euh, n nana wuli n ko n bɛ taa kɔfɛ États-Unis an ka mɔgɔ mɔgɔ caman ma sɔn ka n dɛmɛ denmisɛnninya la mais alhamdulilayi o kɔni ye conseil di a ko n ka to yan u bɛɛ y'a yira n na ko n ka hɛrɛ bɛ yan ko kɔfɛla foyi tɛ yen kɔrɔmuso dɔ yɛrɛ bɛ yen jara bacili a tun bɛ n deko n conseiller kosɛbɛ ko foyi tɛ kɔfɛ alhamdulilayi a ka kuma in ye tiɲɛ ye quoi bon n nana wuli ni n ka wari ye don dɔ la sisan montant fɔ mais n taara Sénégal n ko n bɛ n to yen n ko n bɛ don États-Unis donc n ka wari bɛɛ tiɲɛna n nana mali kɔnɔ donc n nali min kɛra mali kɔnɔ o kɔnɔna na n ye temps dɔɔni sigi donc n tun b'a la n ko fo n ka segin ka taa j'ai un ami n dɔgɔnin don n terikɛ don jara sila nka a b'a fɔ n ɲɛ na bacili baara kɛ courage ta foyi tɛ yen c'est vrai ne bi dɔ ye cɛ min jara bɛ n dɔn trop bon o kɔnɔna de la n sigira n nana n ka agrément ta n ka agrément ta agrément tali kɔnɔna na n nana marchéw daminɛ État ka marchéw donc n terikɛ dɔ bɛ yen nɔ n ka marché fɔlɔfɔlɔ damadɔni a ma se n k'a fɔ n b'a tɔgɔ fɔ parce que o ye mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ a nana n ka wariw bɛɛ wa n tun bɛ marché kɛ n'a ka papier ye mais o y'a sɔrɔ ne ka agrément ma bɔ a ye n ka wari bɛɛ yɛlɛma a kun k'a bɛɛ dun n nana segin à zéro j'ai fait sept mois n bɛ so kɔnɔ n tɛ bɔ sept mois bon kalo wolonwulanan n cousine dɔ nana so il m'a donné 1000 francs 1000 francs o de bitigi fila bɔ min kɔnɔ bi donc o o kɛmɛ fila in c'est pas parce que ko n bɛ nin bɛɛ kɛ ko kɔngɔ bɛ so dɛ fɛn bɛ n somɔgɔw kun alihamudulilayi fɛn bɛɛ b'u kun mais ne yɛrɛ de kɛra mɔgɔ ye n tɛ fɔ nin di yan quoi donc ballon tan ko nana ban cogo dɔ in na ka kɛ voyage ko ye n nana bitigi kɛmɛ fila in fana n bɛ taa bitigi dɔ la a tigi ye n ye safinɛji dɔ bɛ yen na origine a b'a di kɛmɛ ni bi duuru duuru mɔgɔ ma a b'a feere kɛmɛ fila fila yɛrɛ de i b'a di ne ma kɛmɛ kɛmɛ ne b'a feere n bɛ taa salon dɔ la yan nɔ golf la ko dado muso in donc ale ye a ko n ma karisa to ka na minɛn yira mɔgɔ la n bɛ safinɛji ni fɛnw yira la n bɛ minɛn wɛrɛw ta kasi ni fɛnw ta n b'u yira la dɔɔni n nana n t'o de la fo total mɔgɔw ye don la ko n ka na ni safinɛji ye safinɛji den damadɔni dɔrɔn u y'o ta n bolo n bolila ka segin ko karisa n nana karisa n nana t'o la fo fɛnw nana yiriwa fo sisan n yɛrɛ bɛ minɛn commandé ko nana daminɛ tentɔ de bon o kɔnɔna de la artisiw nana to ka na publicité la bitigi la basi de service dara n na mhm. basi de service dali min kɛra n na fana mhm. bon artisi caman nana publicité la an fɛ yen n'u ye ɲɔgɔn dɔn mhm. bon je me suis dit ah balontan kun ka di ne ye n ka quartier kɔnɔ n ko vraiment ne ma se ka balontan ɲɛ sɔrɔ ka mali dɛmɛ n est ce que ne fana tɛ ko kɛ n ka quartier kɔnɔ au moins n ko n bɛ se ka jumɛn de kɛ n ka quartier kɔnɔ n b'a to ma ballon tan mais n nɔ bɛ ye ballon tan na n ka quartier kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'i bɛ tɔgɔ dara n na o kow nana ban ko wɛrɛ kɛ i bɛna i se kɛ ballon tannaw ye n bɛna n se kɛ ballon tannaw ye bon n dun b'a dɔn i tɛna se k'i se kɛ ballon tanna ye fɔlɔ parce que n bɛ baara min na n ma tila n ka projets la hali bi o de y'a to kuma man nɔgɔn n ma dɔɔni n ka projets bɛ ɲɛfɛ o ma ban hali bi fɔlɔ donc n bɛ ala deli n bɛ ala deli ni projets banna ni projets banna n hakili bɛ n ka quartier la hali bi bon o kɔnɔna na balontanw nana daminɛ wagati min na n nana ko dɔ kɛ quartier ye mm. n nana a ye n'i nana fɔ ko balontan gansan bɛ mɔgɔ si tɛ na mm. n ko est ce que n'i ko artiste ka balontan bɛ mɔgɔw tɛ na o bɛ na n y'a jateminɛ mm. artiste mɔgɔw bɛ wari de sara ka t'u lajɛ n'u nana fufu terrain kɔnɔ mm-hmm. jama bɛ na et puis a bɛ kɛ nisɔndiya ye artiste min yɛrɛ fana bɛ content u bɛ na jama sugu dɔw ɲɛkɔrɔ mm-hmm. Bon n ka ɛɛ n ye miiri o la n y'o ko nin daminɛ i ni artiste jɔn gɛrɛla ɲɔgɔn na o ko la fɔlɔ fɔlɔ Iba Montana ani Dr Keb n y'olu ka match kɛ olu bɛɛ ye mɔgɔ dɔnnen olu ye mɔgɔ dɔnnen bon match daminɛnen tiɲɛ na jama bɔra wala alhamdulilayi n bɛ Ala fo match ɲɛna match diyara n ye i y'a ye u tun sigilen tɛ ni min ye o kɛra quoi bon o nana bɔ yen n ye fɛn fana wele Abba Wayne ni Titiden mhm. Lil Iba olu ka maci kɛra mhm. alhamdulilah o tɛmɛna kɔfɛ n nana Viebou Loup ani mhm. Oudé Mill fana ka maci kɛ vraiment artiste ninnu fɛn fɛn n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na mɔgɔya bolo u kɔni ye mɔgɔya de ta ka ɲɛsin n ma wari tɛ n'u cɛ foyi tɛ n'u cɛ hadamadenya cɛ parce que hadamaden bɛ a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka s'i ma o mɔgɔya ta o bonya de parce que fɛn min ne ni mali artiste cɛ o bonya de fanga de bɛ n'u cɛ donc sisan projet belebele jumɛn de b'i bolo en vue min ka kan ka sigi sen kan sisan bon sisan nin wagati na Palmer o tɛ mɔgɔ dogonen ye mali kɔnɔ bilen musomanninw ko mɔgɔ muso ka Palmer ani James B olu de o de kɛra meilleur artiste ye mali kɔnɔ kalo in na yɛrɛ fɛ ka bɔ n ka balɔntan bɛ n bolo James B ni Palmer ka match misibo tɛ na kala kalakolo misi ma in bɛɛ bɛ kɛ misi tɛ na ma in bɛɛ bɛ kɛ kala dɔnku i bɛ kala poromosiyɔn kɛ an bɛ taa bɔn wa fɛti ma parce que denkɛ ni wulila ni i wulila yɔrɔ min na fa ka dɔn k'i bɛ sigida la i fana ka bɔ fɛn ka ma tɛ an b'a kɛ an b'a kɛ an ka ko mini kama mɛ
i ye minisari futu kuma min fɔ ye minisari futu kuma mɛ bi a diyara in t pa que mun na i bɛ fɛn min kɛ ni o ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ ka bɔ minnu tɔgɔw tɛ kelen mais ko a bɛ artistes dɛmɛ a bɛ jeunes dɛmɛ a bɛ jeunesse yɛrɛ dɛmɛ a même fɛn fɛn ye jeunesse ko kɔni cɛn na o ka di ne ye parce que ministère foot ko k'a bɛ fɛ ka compétition kɛ équipe bi saba ni fila de ni ɲɔgɔn cɛ tɔgɔ sɛbɛn kɔni bɛ sen na an bɛ don min na ko bi tɔnonporourdikicɔn de y'a ko labɛn k'a sigi sen kan donc an bɛ fɛ i k'i ka hakilina di n'o y'a sɔrɔ hakilina min b'i kɔnɔ k'a fɔ a ko la qu bɔn an fɛ ɲuman ka mɛsi pafetuma dakɔrɔ a bɛ sa n kɔntan don parce que mun na fɛn fɛn bɛ mali jsi ta ɲɛ ne b'a la ba fɛ pate parce que n taara ni dugu in jamana in filɛ nin ni anw tɛ maasi se ka parce que fɛ donsan sɛnɛka n y'a ye n ye sɛnɛgali kɛ n donna moritani dɔn n ye yɔrɔ damadɔni kɛ wa mun tɛ yan mais n y'a ye jeunesse jeunes bɛ cogo min na yen a kɔni kɔni ne kɔni bɛ fɛn fɔ maliyɛnw ye u ka wuli ni ko ko daminɛna mali kɔnɔ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan a ka force sɔrɔ parce que n'a ye force sɔrɔ siniɲɛsigi ko de don kosɛbɛ maliyɛn kelen o kelen u kana fɔ ko karisa ka projet don projet ko in tɛ mali ko de don n'a fɔra ko nin bɛ yen an ka bɔ an caman caman caman an ka taa ni minnu kan ka jouer u ka taa k'u inscrire ka taa jouer minnu tɛ jouer ka taa supporterli la ka force d'a ma ne kɔni i yɛrɛ fana ɲininen b'i fɛ i fana ka ye n'ala sɔnna ne bɛ ye parce que fɛn min don jeunesse tɛ se ka kɛ fɛn ye ko ni jeunesse ka d'i ye k'i tɛ ye o n b'a fɔ n'a ye n ka voyage bɛɛ na parce que dernièrement nin wagati la Fɔ caman bati i ka baara in ani kɔmmerisi u tɛ ɲɔgɔn ze dɔɔnin tuma dɔw la u tɛ ɲɔgɔn z u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o pa mun na ne yɛrɛ zma ne bɛ sɔrɔ yan mɛ kuma bɛ kɛ n ka p dɔ bɛ yan nɔ ra n b'a wele lewura ale de bɛ kɛ n kɔfɛ kosɛbɛ mɔgɔ yɛrɛ mana ko bathily service ka lewura généralement ale de bɛ kɛ n kɔfɛ mais baara in i ye degun dɔw sɔrɔ a la daminɛ ni sisan cɛ i ye degun caman sɔrɔ a la wa ou bien i ma degun sɔrɔ a la ani n ye degun dɔw sɔrɔ n ye degun dɔw sɔrɔ baara tɛ baara tɛ degun tɛ mun na parce que a daminɛ la n bɛ na mɔgɔ yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko ta ko n bɛna bitigi dayɛlɛ carré kɔnɔna na a dɔnna la u ye kuma sugu bɛɛ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ko dɔw yɛrɛ ko k'i tɛ taa baara wɛrɛ kɛ mun tɛ nin baara ye mais comme généralement mali kɔnɔ n'a tɛ n'u ɲɛ tɛ baara min na i bɛ ka mun kɛ u t'o dɔn bɛɛ bɛ ne dɔn bitigi de mais ko minnu bɛ kɔfɛ caman t'o dɔn i ye relation kɔni camanba sɔrɔ a kɔnɔ alhamdulilayi bi a se k'i da maga o damadɔw la k'o fɔ an ye n bɛ n ye ko relation caman sɔrɔ a kɔnɔna na parce que ala sababu mali kɔnɔ bi caman dɛsɛra ka iba montana ka concert kɛ mais ne ka relation y'o concert kɛ mali kɔnɔ ok stade la bɛɛ y'o ye kɔni mais san joli a bɛ programmer a ma se ka kɛ mais ne y'o kɛ o ala fo la hali k'a dan bɛɛ dɛsɛra o kɛ n y'o kelen kɛ o bɛ n bɔ
mais mais relation y'o yira n na mais relation fɛnw bɛ n na tuguni mun t'o bɛɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan n bɛ ala fo yɔrɔ la parce que a ka dɔgɔ mɔgɔ min tɛ na an fɛ yan n tɛ taa mɔgɔ min fana fɛ yen mun y'i kunko kɔni fɔ ne ye ne bɛ wuli ne bɛ taa fo n'i m'a fɔ n ye dɛ n'i m'a fɔ n ye o de bɛna kɛ ko ye bon ne bɛ i ɲininka welewele da laban jumɛn b'i bolo k'a lase mali autorités yɛrɛ ma ni maa minnu bɛ nin baara kɛ olu ka fan fɛ bon vraiment moi quand même j'invite l'autorité malienne de soutenir la jeunesse minnu bɛ wuli ni projetw ye hali n'a a fɛn t'u bolo a structure t'u bolo minnu bɛ mɔgɔw dɛmɛ u la u k'a jate minɛ u ka dɔ créer zun ka pzɛw ka taa zman b'a dɔn a bɛ yen n'i ka pze b'i bolo a bɛ yen dɛ a bɛ yen bɛ mɔgɔ dɛmɛ a bɛ miiri bɛɛ kɔnɔ n'i taara n'i ka pze ko dɔ bɛ miiri ka kan' dii ma jinɛsin caman to kala nka ma jɛnɛcmɛ bɛ ni fisiri sa o mali maa bɛ ni fisɛrɛ n bɛ k'a fɔ de sin n'i taara i ka pze da i ka miiri kɔnɔ nɔrɔma miiri ka kan ka kotacon dɔ d'i ma k'i dɛmɛ kosɛbɛ jeunesse ko la ouais a bɛ a budget bɛ voter mairie kɔnɔ a bɛ mairie yɛrɛ kɔnɔ a kan ka voter yɛrɛ comme jeunesse caman t'a kalama mɔgɔ caman t'a kalama sinon n'i b'a kalan ne b'a kalama parce que j'ai étudié j'ai fait faculté de sciences juridiques et politiques mais mɔgɔ si t'a dɔn n na Mali kɔnɔ a ka dɔgɔ min b'a dɔn ko n kalan en même temps n ye deux ans de transit kɛ mais mɔgɔ si t'o dɔn n na n kalan bɛɛ bɛ n ye bitigi n ye artiste n bɛ mouvement na Je sais quand même un jour, je vais travailler. C'est sûr. Donc, euh, mɔgɔw kan'a ye mhm. ko parce que k'i kalanna k'i ma baara sɔrɔ i b'i sigi mhm. vraiment mun kɔni ka di ne ye mhm. jeunes ka wuli k'u cɛsiri hali bi n'i b'a dɔn k'i ma dan projet créer kama dɔw tɛ se projet créer la ala ma bɛɛ dan ka kelen minnu ye projet créer gɛrɛ u la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'i ta sɔrɔ n'a fɔ i ma denkɛ ka ban kukɛ banna o banna banna pewu
donc an bɛ minisari futu filɛbaa bɛɛ fo k'a jira k'a fɔ an tun nana kalabankɔrɔ batili fɛ yen n'ale tɛ mɔgɔ dogolen ye ka n'ale ɲininka ɲininkaliko damadɔw la an b'a ɲininka k'a ka kuma labanw fɔ an ye an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ in kuncɛ n'o ye k'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo vraiment ne kɔni je suis content bon interview kuma filɛ kuma ka gɛlɛn n bɛ hakɛto ɲini n donna minnu gasi la u ka yafa n ma kuma ka gɛlɛn n yɛrɛ ka souhait tɛ mais ni mɔgɔ ser'i ma k'i ɲininka i bɛ kuma n m'a dabɔ fɛn kama parce que ni mɔgɔ kɔni nana ko karisa a kɔni ka d'an ye i ka participer i ka fɛn na j'ai pas d'autre choix déjà vu ka ban n'i ma taa se mɔgɔ ma fo mɔgɔ nan'i fɛ yen o ka fisa n ye ne b'aw yɛrɛ fo bon k'an fa ni baw fo vraiment ne yɛrɛ ba bɛ yen ba fila de bɛ ne la diɲɛ kɔnɔ n bɛ sa minnu kungo la en fait dɔ mɔgɔ dɔ bɛ o y'i wolo c'est vrai mais mun y'i ta depuis fitini ko maya sidibe maya sidibe o ye ne ba ye ne b'o de dɔn ba ye foli b'a ye vraiment fɛn tɛ a ma mun kɛ ne sinon ne woloba tɔgɔ umu tarawele mais mun ye ne ta ne b'o fo k'an fanu fo sori bacili ani sulemani bacili vraiment n tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ mais n faw ni baw tɔw fɛn bɛɛ tulo bɛ n na minnu b'a dɔn ko n y'u den ye u bɛɛ fo ani n kɔrɔ ni n dɔgɔ vraiment ne kɔni tɛ se j'ai pas de mots parce que mun na ne ye nin baara bɛɛ kɛ a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ kɔngɔ de tun bɛ n na so foyi tɛ n na walayi n kelen de ka chambre bɛ n bolo n ka diɲɛ fɛn bɛɛ n bɛ école n ye école privée de fana kɛ dɛ bɛɛ ma privé sɔrɔ ne kan ka ala fo kɔngɔ tɛ minɔgɔ tɛ n wulila ka baara de kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko denkɛ kan ka baara kɛ k'i jigi bɔ i fa ni ba ta kan dɔrɔn a banna hamdulila
merci monsieur batili an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo maa o maa n'i ye minisari futu kanubaa ye an b'i fo tɔn production n'a ka cɛdenw ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ la kɛnɛ wɛrɛ kan e de Bacili service ye i bɛ se ka jeunes fara ɲɔgɔn kan bon artistes fara ɲɔgɔn kan mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnninw k'u weele ka n'u ɲɛnajɛ vu que ko ballon tan bɛ jamana fara ɲɔgɔn kan e ka nin initiative i y'a bɔ fan jumɛn bon initiative ça dépend de si tu es ambitieux en tant qu'un jeune Tu dois réfléchir d'abord i ka commune kɔnɔ ko n'i y'a mɛn i bɛ ko kɛ i b'a daminɛ i yɛrɛ la bon ne y'a daminɛ n ka commune de la k'a jateminɛ k'a ye ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ tulonkɛ kɛ yan f'i ka taa dugu kɔnɔ j'ai vu que foyi tɛ n yɛrɛ ka commune kɔnɔ n ye initiative bɔ pour que au moins n ka commune fana mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'a existe bien a bɛ yen nɔ donc bon n y'a ye i tɛna se ka mɔgɔ wele ka na ballon tan ko mɔgɔ jama bɛ bɔ a kama mais n'i ko ko artiste don n b'a ye i b'a ye ko mɔgɔ bɛ wari de sara ka t'u lajɛ n'i ko ko fufu don o bilisi mɔgɔw bɛ na ye bi sapɛreme o se ka zw bɔ hdi kolon b'u kun dɔn kan kula ɲin dɔn kan
ko nin y'a tz edisɔn ye sijɛ purmake i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna la bɔn gɛlɛya bɔn ko kɔni b'a kɛ gɛlɛya b'a la sanɔrɔma mɛ i tɛ se k'a fɔ k'i b'o bɛɛ fɔ jus n'a bɛ ka taa ɲɛ ka ban dɔrɔn i b'a la fo ala barikada epi an bɛ tan tɔnjamidisɔn na bon a diyara n ye a bonyana n ma parce que ni n'i y'a ye euh, halisa an troisième bɔra fɔ la fɔlɔ de diyara filanan diyara bon sabanan yɛrɛ diyara n bɛ Ala tanu parce que n ka commune yɛrɛ maire tun bɛ yan nɔ n'o ye commune euh, euh, président ye bɛɛ b'o dɔn o ye monsieur le maire ye monsieur Jara ye bon en même temps n ka commissaire yɛrɛ a yɛrɛ ma se ka se kɛnɛ kɔnɔ mais